ndị igbo ekenekwa m ụnụ ebe anyị nọ ugbu a bụ na Lady Queen Igbo Class TV m bịara ka m kụziere anyị ihe gbasara mkpụrụ asụsụ mọfim gịnị bụ mkpụrụ asụsụ mọfim mkpụrụ asụsụ mọfim bụ bụ mkpụrụ asụsụ ụmụ mkpụrụ asụsụ ndị ahụ pekasịrị mpe nke na-enweghị ike ikeri ọzọ mana nghọta ha zuru oke ụmụ mkpụrụ asụsụ pekasịrị mpe ụmụ irighiri mkpụrụ asụsụ pekasịrị mpe mana nke na-enweghị ike ikere ikeri ọzọ mana nghọta ha zuru oke a bịa n'asụsụ mọfim e kere ya ụzọ abụọ e nwere mọfim nnọrọ onwe nwee mọfim ndabere ngwa ka anyị mụọ ya mọfim nnọrọ onwe mọfim ndabere gịnị bụ mọfim nnọrọ onwe mọfim nnọrọ onwe bụ ndị ahụ nwere nghọta zuru oke dị ka mkpụrụ okwu ha na-akwụrụkwa onwe ha n'ahịrịokwu ebe ọbụla ha nọ mọfim nnọrọ onwe bụ mọfim ndị ahụ nghọta ya na-ezu oke dịka ahịrịokwu mana ha na-akwụrụ ebe ọbụla ha nọ na ahịrịokwu ọbụla ha nọ ha na-akwụrụ onwe ha o nweghị ihe ọbụla ị ga-eji gbakwụ ya tupu ha enwee nghọta nghọta ha na-ezu oke ebe ọbụla ị hụrụ ha mọfim ọmụmaatụ mọfim nnọrọ onwe bụ aka ncha nne efere ala ube akwa dgz mọfim dabe nke a bụ mkpụrụ asụsụ ndị na-ejikọta onwe ha ọnụ iji nwee iji were mepụta mkpụrụ okwu ọ naghị enwe nghọta zuru oke ma ọ nọrọ onwe ya mọfim dabe anaghị enwe nghọta zuru oke ma ọ nọrọ onwe ya ha na-ejikọta onwe ha ọnụ ka ha nwee ike nwee mkpụrụ okwu ọ bụ naanị mgbe a gbakwunyere ya ihe ọbụla mgbe ọ na-enwe nghọta ma o nwee ụda nke ya ọmụmaatụ ojiji oriri nata arịrịọ bute nabata dịka nata ị sị mmadụ na o nweghị nghọta na a ga na-ele gị anya na gịnị kwanụ ọ gwụla mgbe etikwere ta t na a ya wụrụ nata maọbụ bute ị sị mmadụ bu ọ gaghị aghọta ihe i kwuru ọ gwụla mgbe e tinyekwuru ya t na e bute ọ ya wụ na ọ na-achọ mgbakwunye ụmụ irighiri asụsụ ndị ahụ a bịa gbakwute ha ọnụ ọ gwụla ha enwee ụda nke aka ọmụmaatụ mọfim a na-ahụ ya n'ahịrịokwu ha na-enwe nghọta ụda nke aka ha ha na-enwekwa nghọta zuru oke ọ bụ mkpụrụ asụsụ ka eji emepụta emepụta mkpụrụ okwu mọfim ebe a ka ihe ọmụmụ anyị n'ụbọchị taa ga-akwụsị n'izu ọzọ m ga-akọwara unu ihe gbasara fọnim Fọnịm ụtọ asụsụ. Tinyere m aka n'akara ịhụnanya. Dere m ihe i che na ihe ọmụmụ anyị a na ngalaba ebe okwu une. Ndewonụ. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwaanyị Lady Queen.